nke onye chiri nya zere ana m ekele onye ọbụla na-esonyere m ọkachasị ndị na-alike na-eshare kwa iji wee nyere ndị ọzọ aka daalụ rie nne n'ụbọchị taa m chọrọ ka m kọwara unu ihe okike mere ka m mata na mmadụ iwere ihe abụla nke ya bụ nsọ ala and mgbe ị were ihe abụrọ nke gị na ọ na-ebutere agbụrụ gị abụmọnụ and mgbe ọbụla ị were ihe mmadụ onye ahụ kwara akwa arịrị na ya achọ m ka ị mara na ọ ga-emetụta agbụrụ gị na ọ nya ka o ji wee dị mma anyị nwee ịkpachapụ anya ka ị mara na mmadụ ibe akwa na olu zuru ihe kwa akwa arịrị ọ na-erukwa ana mmụọ olee si na otu okike si wee dee ya maka na otu n'ụwa a Chukwu okike nwere otu o si arụ ọrụ maka na o nwere ike ị na-eme nke mmadụ o nwere ike ewerukwa onye na-emebukwa ihe mmadụ were ya wee bịa mee gị because na ọ nya ka o ji wee bụrụ na na ụdị ndụ ị na-ebi na otu a ụdị ndụ anyị na-ebi ka ndị ga na-eme attach ga na-adịkwa until i sepụ aka and otu ndị ọjọọ si were enweta ndị mmadụ na a bịa onye ọjọọ chọrọ inweta gị a ga-ebu ụzọ trick gị ka emee gị ka ịdụso olo emee ka ime ife ọjọọ maka na mgbe ị mere ife ọjọọ amago na imebigo nsọ ahụ na-edu gị n'otu ndị ọzọ si eme mmadụ abịa na-eme gị ife ga-eme ka imebie ife ọjọọ ma ọ bụ eme gị ka ị rịa nwaanyị bu abụmọnụ enu ka e nwee ike wee napụ gị ike gị ma ọ bụ eme gị ka ị were ihe mmadụ ma ọ bụ e trick gị n'ihe ga-eme gị ka ị nwee ike wee mebụ nwe ife mmụọ ka e nwee ike wee baa gị ime maka na ihe dị n'ụwa a dị too much nke anyị nwabụ mmadụ amalọ so ọdịnala nke taa ihe m chọ ka ị mụta na izu oshi aka ntụtụ ọ jọkwara njọ ana na-asọkwa ya nsọ na onye sịkwara gị mee ọ bụrụ na o nwee nke m mebu na mbụ mma atakwa afọ onwekwa mgbaghara maka na ife ụfọdụ i megasị ga-edelay ife ọma na-abịa na ndụ gị and ụzọ ndị iro ga na-esi agba gị mgba na ife ị ga-eme onwe gị nwenye na-ayọ ọ bụrụ na na o nwere forces na-eso gị ihe mmelidi gị ime that thing ọ ife ị ga-akọsara mmụọ gị o nwere enyemaka ha ga-enyere gị na mmụọ wee nyere gị mgbe oke nyere anya mgbe e nere anya afụ ee eh, na mmadụ mere gị mana ị na-akwụkwọ mgbe onwe gị a ga-agbaghara gị kama ihe niile ahụ njọ niile ahụ ife niile ahụ anazịara onye ahụ mere ihe ahụ onye ahụ trick gị ime ife ọjọọ ahụ onye ahụ ga-ebunazi ife niile ahụ ọ ya ka unu na sometimes na-anụ na na na njọ onye ọzọ nwere ike isowo na njọ onye a nwere ike isowo onye a maka mgbe mgbe i pushu mmadụ o mee ihe ọjọọ atawa afụfụ ya ọ bụrụ na e kpee ikpe na mmụọ because ife ọ na a na-eme na-ekpe ikpe na ya ka e ji enwe e ji enwe e ji enwe physical court otu a ka e si enwekwa spiritual court na nke dị legit wụ spiritual court and mgbe e kpere ikpe na mmụọ e sịzị ife ọma niile na-abịa na ndụ gị ọ bụ nke a ya-anapụ gị anapụ anapụ gị ife ọma ma na-abịazi na ndụ gị so ọ bụrụ e kpee gị ikpe na mmụọ e nee anya afụ na aka gị kwụ ọtọ mana mmadụ mere gị mee that thing ihe ị kwesịrị ime and o nwere ike e nekwa anya e kpecha nke ahụ e nekwa anya marụ na ị na-agbakwa mbọ ka ị zọpụta onwe gị n'ọba ka anya nọ wee chịkọ ọ na-etakekwa time n'oge ha nwere oge ka ị marụ na ife niile na-emekwa n'ụwa bụkwa similar na mmụọ nọ na nke nke ụwa mmadụ eziokwu adịrọ ya eziokwu eziokwu dị na ya nwere ike ọ bụ na only 1% or 10% ka ị mara na mgbe ọbụla ị na-ewe ihe mmadụ onye ahụ kwara gị akwa arịrị ọ bụrụ na bụrụ onye ahụ kwutere isi na mmụọ maka na ihe mmụọ nwere rank rank dị na mmụọ ihe unu na-ama gbasara ihe mmụọ buru ibu mgbe ụfọdụ sef ọ bụrọdụ ọgwụ ịkwụsị ọdị ịgwọ ọgwụ ịchọ ka rank egbogide na mmụọ na-aga nyiwe na-asụ mgbe ị ghọtara onwe gị maka bụrụ ihe m ma akọwara unu maka nkọwa ka m ma esi wee ka unu anya aghọta maka na ịmara onwe gị mana o kwesi m kọwara unu ka unu ghọta onwe unu na mgbe unu ghọtara onwe unu even sef o nwe ndị ndị ọ ga-abụ mgbe ị ghọtara onwe gị ị ma na-eje ụlọ ọgwụ nke ga na-agwọ onwe gị mgbe ga na-agwọ onwe gị ọ bụrụ na ị ma onye ọ bụrụ na ị ma onye m bụ ọfụma amarọ m ụzọ ụlọ ọgwụ ana ana m agwọ ndị mmadụ ọya mgbe m na-ele anya ọ bụ na o nwere ihe m na-eme n'ike aka m nọ nke mmụọ so m na okuke chi enu na chi ana chọrọ ka m mee ọwụ na onye anya wụ na ihe m me because ife ọwụna e zite n'ụzọ ndụ gị a chọrọ ka ị mee ya maka emechichagbu m ndị ndị bụ ezigbo ọya a ga-agwọ maka na okuke zite ka m bịa gwọ ha ọya ha ndị a bịazie takezie advantage of me mezie na ọya ha ahụ na ha ga-ebu ọya ahụ wee nwụ ka na onye ọbụla ị na-emeet n'ụwa a nwere purpose ejina maka na na- na mmụọ gị ma ọ chukwu okike zitere mmadụ n'ụzọ ndụ gị ị mara na ọ ka onye ahụ nyere gị aka i takezie advantage of that person mgbe i zuweziri onye ahụ oshi ma ọ bụ na-emebisi afa ya ma ọ bụ na-emejọ ya ma ọ bụ na-eme ihe ị mara na onwe gị ka ị na-eme maka ife niile nwere oge na-aga m ji wee gwa gị ife ọbụla ị na-eme ejina maka na mmadụ mere ihe dị otu a ee na mmadụ bịa mee gị ka ị baa n'ime ife dụrụ gị ikwu eziokwu hapụziara ndị ọzọ mmụọ gị na okuke na ha ga-eje ije ndị ọzọ na ife anyị nwa bụ mmadụ aghọta akwanụ nkụzi m nkụzi m na ọ na-asị ka nkụzi were nkụzi nkụzi m na-akụzi buru ibu mana ụtọ na m na-akụziri na otu otu na o nwe purpose why m ji na-epost ya n'iru akwụkwọ i nee anya adịrọ m afụta onye like na onye alike ma onye ji osu na-alike ka ndị ọzọ o nwe ndị na-achọkwa ị na-ege ka ha na-etinyekwu ya n'ọrụ maka na ihe ga-enyere gị aka n'ọdịnihu o nwere onye m na-akụzi na-asị nna nye m ego ọ bụ na m chọ nwere ike achọ m ndị ndị na-epost ife a ka echi ya na ife m chọwa o si gị n'obi maka ọ bụrụ na ihe bugide gị bute bute gị na nkụzi m ị mara na mmụọ gị chọrọ mmụọ gị na-edu gị chọrọ ka ị gbanwee ndụ gị i gee nkụzi m ị gbanwee onwe gị ị fụ na ife adụbalụ gị na mma aka ji ekwu na nkụzi m na-akụzi ebe a nwere purpose o nwere reason anọkatarọ m just kụziwe nkụzi a ị na-afụ ọ bụrụ na ị mabu onye m bụ before and otu nọ na o nwekwa na onye o nwere ife m ga-anụ ụwa onwe ya aga nwunye pụta even na ndị ahụ mechara m ihe na ndị a niile gwọchara ọgwụ ebe a ha na-ekirikwa m ana m afụ ha na-ekiri m oge ọbụla mgbe ma ndị na-awa agwọcha mara na aka ama na ọgwụ ha gwọrọ onye ọya aga amakwa na onwe ha ka ha na-agwọrọ ọgwụ ị na-aghọta agwara na mbụ ọgwụ na-ada agwa mma ọgwụ na ife niile a na-emebu na mbụ bụ chukwu okike mee ka o doo na ọ bụrọ mmụnwa nwe ndụ m na onye zite nwe ndụ m ka onye ọbụla na-echere m eche ma ọ na-eme ife na-echere na ọ mụnwa ka ọ na-eme na ife ọbụna i me na-emete ọ dị ka ọ dị ka o metụta m bụ okike chọọ ka o mee ka o doo na maka ndụ m dị n'aka chi okike ife gbasara m nwa dị n'aka chi okike okwu ọnụ m na nkụzi m bụ site n'okike maka ihe ọbụla ị na-eme any negative things ị na-esendị ebe m nọ ma na-ekwu n'okwu bụ onwe gị ka ị na-ekwu onwe gị ka ihe niile a na-abịa agbụrụ gị ka ị na-ebutere abụmọnụ ahụ na ọ bụrọ mmụnwa tinye nkụzi m n'ọrụ kwụsị aka ntụtụ kwụsị ịna ndị mmadụ ife ha maka onye kwara gị akwa arịrị ị nọkwa na nsogbu agbụrụ gị nọkwa na nsogbu ọkwa nsọ ana na-asọkwa ya nsọ ọkwa iwu na-achị ana m na ya amalọ ife niile abụrọkwa ọgwụ maka na ife mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ tụsasa nkụzi a like ya ka i wee nyere ndị ọzọ aka gba mbọ tinye ya n'ọrụ daalụ